Wawawawa mwaswera bwanji ndine Nesta the black teacher ndabweranso ah monga ndinalonjezera kuti ndibweranso ndi video ina yomwe ndiyikambe zokhuzana ndi Denmark Greenland ndi America hey, eh, mayiko atatu amenewa Den, uh, Denmark uh, Greenland ndi America ndatchula kuti mayiko atatu hey, eh, pazifukwa komano Titha kunena kuti mayiko awiri chifukwa chonena kuti Greenland si dziko loima palokha iyayi, ndi dera lomwe lili m'manja mwa Denmark. Eya, ndiye tiyambe ndi mapu kuti mudziwe zoti kodi Greenland ili pati. Eya, so mapu a Greenland ndi amenewa eti. Greenland ndi amene mukumuona wa yellow yi. Pansipa ndi pamene pali. uh, capital hey, eh, malo awo otchedwa Nuuk that's the capital ya Greenland ehe ndiye muona kuti chakumanzereku kwayandikana ndi tizilumba komanso Canada Canada ndi amene akuoneka kumeneko kuyi Canada munsi mwa Canada ndi ku America right? so Greenland ali kumtunda kwa America uko eh um, kumtunda kwa America ndi Canada so izo ndi pafupi ndi ku um, ku america ndi canada okay that's very important greenland ali ndi population yake ya 57000 people 57000 basi eh? yeah that's also very important going forward kuti mumvetse now tione mapu a uh, denmark So if muka- mukayang'ana mapu awawa muonano denmark denmark ndi greenland denmark kofira kali apaka ku europe kuno greenland ndi uyu ali kumtunda uko ofira so you can see kuti even in, in um, um, size greenland is way bigger than denmark eh? koma population wise denmark ali ndi 6 million people 6 million people um, and uh, greenland ngakhale ali wamkulu choncho tidziwe kuti ndi malo onena kuti kwa malo ambiri ali covered ndi ice eh greenland ndi ice yekhayekha ndikozizira okay nthaka yabwinobwino ndiyochepa okay so anthu amakhala inde ku coastal ku ma coastal regions komano Mukalowa mkati mu mainland mwapita kumtunda ukoko, konseku nkozizira kwambiri. Eee kozizira! Nthaka ija ndi zima ice zokhazokha. Ok, and that's also very important going forward. Umm, now if we are to talk about history, and history yake ndi yayitali, eeh kalelo ma Vikings, eeh ma Vikings anali mtundu wina wake wa azungu ku Europe uko, eeh umene umakonda ndithu kupanga conquer, fighting. eya ndipo unanyamuka ku denmark anali kum- akumeneko ananyamuka ma- kagulu ka mavikings kena kutenga boti kumasaka malo ndi analowera ku greenland anakapeza ku greenland kuja anapanga settle kumene kuja Eh, anakhazikika kumene kuja koma iyi chifukwa cha climate kumene kuja anapeza kuti mapeto kwake onse anatha eti eh panapita nthawi ku greenland kuja kuna- ku- kunapezeka kuti kuli m'manja mwa norway norway eh nthawi imene magulu onse wa ku europe uko Eventually another group ya ma, ya ma Danish inanena kuti oh kunali ma Danish amene ananyamuka kuno kupita uko. Tipite tikasake, tikaone kuti anapanga settle kuti. So they eventually followed them. Anakafika kumene kuja sana- anapeza kuti anthu aja anali pano ma traces alipo koma anatha. They didn't find survivors. So gulu lachiwiri linabwera linakhazikika ku Denmark ku ku Greenland kuja lochokanso ku Denmark eti so there was a connection historically between Denmark and Greenland eti komano zonsezo ndi za ku history ukuku mm, modern uh, geopolitics it was until World War II pamene Germany inapanga attack Denmark Germany itapanga attack Denmark, America inabwera kufika ku Greenland kuti iteteze Greenland, ndiye inaika base yawo kumene kuja okay. So the Germans eventually did not attack Greenland chifukwa amadziwa kuti kuli ma Americans eh? Nkhondo ya second world war ija inachitika nkhondo yachiwiri ya dziko lonse lapansi eh, chichewa chizungu zonse eh. nkhondo imene ija yatha 1946 president wa america kodi anali harry harry truman eh, ningoti mr truman ananena kuti "Ah, nkhondo yatha inde tinayika ndi base yathu ku greenland tinayika zipangizo zathu zimasatellites zathu zopanga detect ma russians ussr eh, chifukwa ukayang'anano ku, ku, ku, ku east kumeneko kuli Ra- kulino europe mpita kuli russia mweko eh. so ana- anapereka offer kwa denmark kuti magayi tikupaseni 100 million 100 million 1945 imeneyo 1946 tikutenga malowo Denmark iya yeah, no no no malowo is not for sale that was 1946 Truman anakanika kugula malo aja Denmark inakana by 1953 Denmark ino inakhazikisano officially dziko lonse kupanga recognize kuti Greenland ndi ya Denmark 1953 komano analola ma Americans kupanga keep ma base yawo so ma Americans adakali kumeneko mpaka pano base yawo alinawo kumeneko and nthawi ina yake chindege cha mabomba eh cha mabomba ma atomic bombs kodi ni ma atomic eh cha mabomba chinagwera kumeneko cha America eh chinagwera kumbali za kumeneko so base yawo idakali kumeneko um and over the years zinthu zakhala zikusintha eh eh, greenland chifukwa cha kusintha kwa zinthu anthu anapeza kuti yalowa mu european community european market eh, eu anayamba kubwera kumaza kumazaweza asodzi aku europe mpaka greenland inanena kuti "Iya, tatuluka nawo mu, mu eu manumo chifukwa mukutiwonongera zachilengedwe chifukwa anthu 57000 aku greenland aja amateteza amafuna environment yawo ikhale protected eh? yeah. so recently ma ice akupanga melt kwambiri and kupanga melt kwa ma ice kwapezeka no kuti anthu anayamba kupanga discover mining kalero ankaletsa mining komano chifukwa kuti is- the ice is melting kwayamba kupezeka ku- kwapezeka ma minerals ambiri eh ajena rare earth am- akupezeka akusowa eh ma rare earth alipo 30 chakuti 25 onse akupezeka ku Greenland, ku Greenland kuli uranium uranium yes hey uranium uja ali kumene kuja eh and you know ma super power onsewa akumfuna ali kumene kuja and because of zinthu ngati zimenezi akutinso pali pa- pansi pa nyanja pa ine pokhanga pali mafuta mafuta ndi gas eh worth eh, mwina pafupifupi 4 trillion dollars eh yeah so zonsezi zayambano kupanga interest ma superpowers eh zayamba kupanga interest ma superpowers meanwhile eni ake aja anthu 57000 aja aku greenland aja nawonso akuti eh, koma ngati panthaka pathu pali ndalama zambiri chonchi ife tiliko anthu 57000 zinthu izi ife ndife mabilionea eh nawonso akufuna independence yawo so anthu aja akufuna independence from denmark ndi kubweranso ma super powers and chifukwa choti makampani ena aku china muone map china uh, greenland china yake ija ya silk road yomamanga misewu kumalumikiza kuti anthu aziyenda choo China inapeza kuti iyambe kupanga njira yokazungulira kumene kuja and because of that chinese ships ndi marussian ships amazungulira uko America yeah, tikachedwa awa apeza kuti agulidwa ndi awa ndi pamene no Trump anayamba zimenezi anayamba first term yake ija okay sikuti wayamba apapa ayi anayamba first term koma anakanika apa pano pamene wabwerano ndi rough rough kuti ngati sitikambirana ngati simufuna zokambirana titenga by force the greenland cannot defend itself ilibe army ngati pali military pa greenland ipo ndi ndi america yomweyo you understand hey. um, Denmark ikukana ikuti ayi ma Europeans anzawo apanga rally together kuti ayi America akulu akulu inu timacheza nanu bwino inu ndinu anzathu mufunanso mutengenso zachani akulu musamukhale choncho uzikonda akuti iyayi ife tifuna titenge basi so pano Donald Trump claim yake akuti chani akuti akuopa ngati iwo saitenga China ndi Russia abwera apa China ndi Russia akabwera apa iwo sakufuna China ndi Russia akhale maneba awo yayi paja yayandikana ndi Canada eti mwapita uko Iwo afuna apange kumtunda konseku kukhale iwowo ndi abale awo basi. Canada iwowo eh. So this is where we are right now. Greenland, Denmark, uh, USA. The true reason kuti mundifunse kuti akulu koma chenicheni ndi chani? We don't know. America might be lying about eh, eh, za securityzo it might be akudziwa za ma minerals amene ali pansipo okay they might be honest too chifukwa kanthawi akaka china is aggressive eh, russia they are aggressive they are trying to acquire akupita close close eti eh, you should know kuti kusa- ku, ku africa america inali ndi base yake ku djibouti ku east, ku east africa china inabwe inagulaso malo mu jibuti muli besiso ya china eh, mu jibuti momwemo majapanizi so abweraso alikonkoso so people are encroaching, uh, uh, encroaching into each other's territories and they are strategically positioning themselves we, we might not understand okay uh, eventually we will see kuti trump zitha bwanji

now ti- ndiye tioneno denmark ili pati ndiye tione mapu apa kuti denmark ili pati imene mukuionayi ndi denmark yomwe yofiira apapayi ndiye distance yake yochoka pa denmark apa kukafika ku greenland kuja ndi pafupifupi 1500 kilometers eh 1500 kilometers ndipo denmark iyoyi ili ndi anthu pafupifupi 6 miliyoni eh anthu 6 million denmark ndi kadziko kakang'ono komano denmark iyi i- inali kingdom ndithu the kingdom of, De of denmark ndipo kalelo inali very influential ku europe mm. uh, history yake ya- yakale ya kuti denmark anafika bwanji ku greenland eh, ndingoifotokoza mwachidule eh, chifukwa ndi, ndi, ndi ya very complicated mm. koma kalekalelo kunali kagulu ka ma vikings Mwa- ngati munamvapo za ma vikings kalekalelo Eh, azungu ena ake aku europeko amene ankakonda ndithu ankatha nkhondo kwambiri zinali zianthu zamphamvu zimakonda kuyenda ma- mu- mu zimashipi zawo kumapanga explore ku europe kuja ya ndiye anatenga pa- kagulu ka ma vikings kena kanatengana kutenga uh, sitima yawo yapamadzi ndikuyamba kupanga kusaka malo kusaka ma island malo anyowani ndiye kagulu kameneka kanapita kukapanga settle ku greenland okay koma chifukwa kuti kunali kozizira kwambiri waja anapanga settle kumene kuja basi kunakhala zii eh, kunali kozizira komanso kunali kupanda anthu ambiri very eh, small small population ya anthu kagulu kamene kaja katakhala kumene kuja kanazizira mpaka kagulu kaja kanatha kufera konko basi kuti ka ka kamtundu kawo konse kutha. Denmark sinatsatire kukasaka kuti anthu awo aja apita kuti ayi. Eh, koma mm, patadusa zaka patadusa zaka winanso Danish wina anena kuti ah, tili ndi marekodzi onena kuti gulu lina lake la ma Vikings linapita uku nde ndofuna ndipite ndikasake kuti anthu aja anapanga settle pati ndipo ali kukhala bwanji Ndiye gulu lina linanyamuka kupita kumene kuja. Litakafika linakapeza kulibeko anthu. Eh, komano gulu limeneli linakhazikika. Koma linapeza ma traces onena kuti ma Vikings aja anakhalako, anafikako. Eh, komano anali atatha. Mwaona eh? Ndiye Denmark eh, anakhala kumene kuja. Komabe chifukwa choti kunali kutali kwa anthu ochepa Kingdom siinali nawo chidwi kwambiri ayi. So kachilumba kaja aliyense amangokayang'ana. Anthu kumangodusa kumangoyang'ana. Eee uku kuli zimayesi, uku kuli zimayesi. Kumakhala ti anthu koma ayi mm, climate yake sili bwino. Eh? Eh. So eh, kalekalelo ku- kanapangidwa own ndi Norway. Eh. Norway inapangapo kle- own kenaka Norway yakuzachokapo Uh, then ma, ma Danish wakuzabwereraso hmm. komano zinthu zinavuta kwambiri mchaka cha 1940 okay 1940 uh, Germany itapanga attack Denmark okay Germany yapanga attack Denmark um, America inanati Germany ngati yapanga attack Denmark Germany ikupita ku Greenland so America inabwera kuzafika pa Greenland paja kuti iteteze Greenland ndipo Germany inalephera kupita ku- kukafika ku Greenland chifukwa kuti America anakhazikikapo ndithu anakhazikisa base yawo pamene paja okay World War 2 ija inamenyedwa mpaka um, World War 2 ija inatha 1946 Hey, something interesting happened 1946 World War ija si yatha 1945 president wa America nthawi imeneyoyo hey, kodi anali ndani Harry Harry Truman kodi fa- first name ndi Harry mm, Truman tingoti President Truman hey, anapereka offer kwa Denmark kuti ma guy chilumba chi tachiteteza nkhondo yatha koma inuyonso kumenekuko mulibe kuthekera kuti muzakhala kunoko muzateteze chilumbachi nokha ya nde basi tingochigula ehehe chifukwa Denmark iyi posi- uh, Greenland iyi position yake si taona kuti wayandikana ndi Canada ngati wayandikana ndi Canada kumusi kwa Canada ku ndi America eti eh, ndi pafupi eh, tiyikaso